A oícheanta an léin, dob amhlaidh é nárbh ionúin sibh domhsa cheana, ná fáilteoinn ar mo ghlúine romhaibhse, a shiúracha doshólásaithe, in bhur locaí scaoilte ná géillfinn mé féin ar bhealach ba scaoilte fós. Ach daonnaithe sinne, a chaitheann ár bhfulag ina raic. Feic á scrúdú sinn roim ré le linn an dóláis. Is á fhiosrú dúinn nárbh fhéidir go mbeadh sé ar tí dulta chun deiridh, an uair, ar ndó, gurb é an fulag dáiríre, duilliúr ré ár ngeimhridh, glaise na haigne dorcha,

Dhéanfaidís cosair easair de mhargadh an chomhbhróin seo, comhbhrón atá teoranta ag eaglais atá ceannaithe réidh chun úsáide, sciomartha fé ghlas agus sáraithe mar a bheadh oifig an phoist ar an nDomhnach. Laismuigh dhe, ar a shon san, timpeallaíonn fáithim aonach na bliana, swing boats na saoirse, Meáigís is lucht caite léim ar díograis, bothanna ár n-urchair sprice lena chuid chaenies, Samhailtí maisithe an áidh, caolaíonn siad san i leataobh, á léiriú gur den stán iad. Gach uair dá n-aimsíonn fear na scile breise sprioc ina measc. Maidir leis siúd, ó bhua go seans barrathuislíonn leis, óir cuireann gach both dá bhfuil ann

nach mór é a shíornóchaint. Ar chúl na páile sin is deireanaí, laistiar de sin go díreach, tá an saol dáiríre. Páistí ag súgradh is leanúna cúlráideacha a bheireann barróga sollúnta ar a chéile ar phlásóg dhearóil agus deineann gadhair, mar is dual dóibh, mealltar chun cinn ár n-ógánach. Tharlódh gur i ngrádha le cumha beag óg leanann sna sála air agus sroiseann an féarach. Deir sise, I gcéin, tá ár mbaile in imigéin. Cá háit? arsan slataire is leanann sé fós í, é suaite ag a hiompar, a píb is a guailne. N'fheadar nach ainnir í den bhfolaíocht is uaisle. Ní lú de sin a thugann sé suas di, iompraíonn ar a sháil. Croitheann slán léi is filleann abhaile nach cuma, níl inti ach cumha. Níl chun í siúd a leanúint anois ach na mairbh óga ar chéad chéim na géarchúise gan tráthaíocht atáid ar chéim na díthaithí é. Maolaíonn sise a siúl go dtagann na ban óg suas léi. Deineann leo muintearas. agus le caoineadas taispeáineann dóibh mar atá feistithe, péarlaí na héalaithe caitheann is fiailithe míne na foighne i gcuibhreann fhear óg di áfach, siúlann ina tost. Más ea, nuair a shroiseann siad Baile na gCumha is a ngleann cailleach des na seanfhondúirí, ise is ársa ina measc, ná gabhann sí ar láimh an t-ógánach ag lorg dó eolas. Do bhímist, a deir leis. Sinne na cumhacha inár dteaghlach mórthaibhseach fadó, do thóch ár n-aithreacha an mianach san thíos fé sna mór-chnoic. Is minic i ndán don duine a bhíonn teacht ar bhlúire snasta de mhairg sheanda nó ar fhearg chalctha shlaigeach ó chroí seanbholcháin. Cinnte, is as so a thagaid siúd, pobal fé rachmas a bhí ionainne. Seolann sí an t-óigfhear gan stró trí thaobh tíre ollfhairsing na gcumha. Díríonn sí a shúil ar cholúnna na dteampall is fós ar na dúnta ónar rialaigh prionsaí na gcumha anallód a ndúchas go stuama. Comharthaíonn sí dó crainn arda na ndeor agus móinéirí bhláthanna an bhróin.

Fan na leacan san is aibiúla cuar is breacann go binn ar éisteacht athnuaite an bháis. Ar bhileog a leata fé dhó cliathán do-aistrithe na haghaidhe sin. Níos airde feic fós na réalta, nua-réalta, réalta chríocha an léin. Sloinneann an cumha gan deabhadh iad. Anso an marcach, an bachall, ní sia uainn fós i dtreo an mhola, tá an bheo, an chonair, leabhrán na tine, an bachlóg, an fhuinneog agus sa spéir ó dheas glan mar a bheadh dearna bheannaithe lonraíonn an mhuin go glé, mana na máthar. Ach ní mór don marbh imeacht, is treoraíonn an tseancharrach Cumha é gan focal aisti go clais mar a lonraíonn fé dheireadh gealaí tobar an áthais. Go hurramach luann sí an t-ainm. I measc na ndaoine, ar sí, is abhainn inseolta an sruth so. Seasann siad ag bun na gcnoc. Beireann sí barróg air is goileann. Ina haonar, tugann súd fén ard i measc sléibhte na mairge tosaí, ní chluintear oiread is cling a chéime ina mhacalla ón gcinniúint gan tonnchrith. Ar a shon san, dá músclóidís ionainne na mairbh sin aon amhlachas ón síoraíocht, ná meabhróidís dúinn, abair, caitíní an chrainn choill á lomadh is á luascadh, nó braonaíocha báistí an earraigh ag preabadh feadh na hithreach dorcha. Agus sinne ná samhlaíonn an sonas ina shonas ach nuair a mhéadaíonn air, nach corrabhuais linn an bhuaireamh a chorraíonn sinn roimh shonas fé thurnamh.